Aha, aha. Here. Mwana ndi mwana. Zikomo zikomo zikomo. Chala m'mwamba chala m'mwamba. Ni pasi ya kwajali ni madzulo. A Peter woye. Angalule asangalule. Ajisala angalule asangalule. Olemekezeka saa. tionane bwinobwino eti tionane bwinobwino eti dpp woye dpp woye ulemu wanu bwana vice president rg ndingo ulemu wonse akhale mchimake ife tikati ife tabwera gulu eti tabwera pano kuti ticheze nanu kutinso timve mavuto anu ine mbali yanga kwenikweni ndi ya kwa achinyamata amene ndimatenga mavuto mbali ya achinyamata kuti ndikapereke kwa Peter Mutharika. Ena kumudzi kuno mmangoti bingu bingu bingu yemweyo bingu yemweyo simulakwitsa yayi chifukwa anthuwo ndi amodzi. Achinyamata mwakonzeredwa zinthu zabwino kwambiri tikafika pa 16 September kumapita kutsogoloko. choyamba akufuna adzakuyang'anireni apm umoyo wanu wa inuyo wa tsiku ndi tsiku akufuna ma technical college amene analetsedwa aja kapali pano ndinaona technical college ina ili kumudzi kwathu ku ntcheu yokongola koma ili pa tchire tikunena pano sichikugwira ntchito zimene zija akufuna adzapitirize kuti achinyamata mudzakwanitse kuphunzira kukonza njinga ya moto panopa anthu akumangotibera akatikonzera kuwononga njingayo sidzayendanso koma tikapita ku technical college azikatiphunzitsa njinga imakonzedwa bwanji galimoto imakonzedwa bwanji simudzavutikanso komanso akusiyitseni kuwotcha makala chifukwa achinyamata ambiri tili bize kuwotcha makala sikufuna kwanu koma ndi umphawi umene tili nawo zimenezonso tikafika pa 16 pano zitha ndipo sizichitikanso ndipo apm wakonzeka kuti ife achinyamata Eh, kapasipoti kaja kanadula kuti iyeyo ife tidzampemphe kuti sizingatheke kapasipoti kakatatsika ko mtengo pang'ono kuti achinyamata athu muzitha kumapanga mabizinesi kupita ku tanzania kupita ku america kupita ku london kukapanga bizinesi ndi kapasipoti kochipa mtengo Ko- malaisesi laisesi pano ilipa ndalama zingati ndi anyamata ambiri kuti muipeze laisesi even yoyendetsera njinga ya moto yakabaza sikufuna kwanu iyayi koma zidula ndiye tikafika pa zinthu zimenezozo apm adzaziona kuti zichotsedweko ndikupempheni tikafika pa 16 tikamuvotere apm ndikudziwa Pali ena ana analembetsa kuti akavote. Ndikukupatsani uthenga uwu, adakulakwirani kwambiri. Adakuonongerani tsogolo lanu chifukwa zaka zanu ndi ID yo sizikugwirizana. Nde idzakwana nthawi kuti inu mukafunsire ntchito pa kampani ndi akaiona ID ndikukuona ID yako yadutsa kale. Pali ma ena ndikhoza kukuwuzani ngati malawi police service malawi defense force ndi madipatimenti amaona dzaka kuti iweyo ulowe ntchito nde ndikupempheni makolo ndi achinyamata anzanga tikafika pa 16 inu kwanu ndikugwada kuti tidalakwitsa sadzakumangani palibepo ine adandipa ichi koma chinthu ichi ncholakwika ndipo ichi adandiuza ndauje kuti nkatani nkapange chinthu ichi ndipo ine ndikukhulupirira kuti adzalamula department yofunikirayo kuti akonze ma id amenewa asakunamizeni kuti munyamulane chigulu kumakavota pokavota mukuvotera zinthu zoti mupeza nazo mavuto ndipemphe nawo anzathu amene mumayang'anira nkhani zokhudza ndale mukuoneka kuti tikuwawopseza anthu kumudzi kuno kuti iya ife chathu ndi chomwechi ngati inu mu- mukavotera izi tidzakuonani ndipo ife ti Onera akunama dpp ndi system ili ndi maso ndi dpp asakuopsezeni pitani inuyo mukamvotere apm angakhala tili pomwepo ntchito tidzapemphanso kwa apm Kodi apa alipo amene safuna kukhala azibusa kapena mapasta alipo? Ndi ntchitonso imeneyi azibusa awa ndi ntchitonso nawo ndi anthu. Ndiye ife ndi ntchito yathu kukapempha APM tithandizeni katipemphereni kwa Assemblies, katipemphereni ku Livingstonia, katipemphereni kwa Anglikani kuti kuti titsireko anthu azitha kufalitsa uthenga wa Mulungu nde iwowa funding imavuta kuphunzitsa anthu amafuna koma taphunzitsa bwanji mmene ndalama palibe nde kuti boma lilowererepo kuti azi nawonso akhale ochuluka kwambiri ndiloweko kumbali yathu ya ndale pang'ono izi ndikulankhulano ndi a dpp a dpp tizikhala loyalty a dpp tizikhala loyalty tizikhala ndi chinthu chimene ife tili nacho ngati kuwola chitiwolere chinthucho tisapusitsike ndi ndalama alipo awiri atatu kumene muliko apm simungamugulitse ife tilipo ndipo ndikukuwuzani tsiku lake ndi limodzi limene tiyamba kutchula mayina inu munakatenga ndalama ku mcp ndipo musakane cholinga kuti mugwetse apm sizitheka and forget tisamaoneke ngati anthu abwino pamaso pa apm tikudziwa kuti kuseli tikupanga zinthu zolakwika chencheni chimene mukufuna a dpp nchiyani inu nomwe muli ndi mapozishoni abwino koma apm akuoneka kuti kaya mufuna akuthandizeni mwa mtundu wanji i don't know nde mukamayenda mukuyenda ngati ochenjera ine ndikupempha kuyambira lero the whole dpp tisiye mchitidwe umenewo tiyeni timenye nkhondoyi tilimbane ndi a malawi congress party ndipemphe nawo ku mafumu mafumu asapezeke munthu okuopsezani iyeyo ndiye ndineneretu kulibe munthu amene angakuopsezeni mfumu imakhala imakhala ngati mwana ana aja mukamayamwitsa mfumu imangogona cho wina kuyamwa uku wina kuyamwa uku wa mcp wa dpp wa utm Aford onsewo ndi ana anu ndipo munthu asakuopsezeni kuti iyayi ti- ndiye tipanga mwakuti ndikukupemphani ndakugwadirani nanenso ndikuti pepani inu musakhale ndi mbali chifukwa ngati simukhala ndi mbali mdziko munomu nkhondo singachitike ndipo china chilichonse chiyenda bwino ambuye akudalitseni Ndimalize motere, ndimalize motere. Ndikulandira mafoni ambiri, ambiri kwabasi. Pali ma department ena aboma amene akuvutika. Muli achinyamata athu mmenemo. Akakhala ma transfer nde ndi mbwerekete. Kuchotsa anthu apa, kuti mwina tikachotsa apa, apanga system yathu kuti apapa mwina kachisankhoka tibere ndipemphe nawo nonse amene mukupangidwa matransfer osadziwika bwino musadandaule mtima m'malo apm akubwera zonsezo zidzatha zambiri ndilankhula kutsogolo kuno msonkhano wanga ambuye akudalitseni thank you